Maintenant jamana forobafɛnw na ee karamɔgɔkɛ kuma bɛ yen dɛ n'i y'a lajɛ la défense nationale jamana armée ye jamana forobafɛn dɔ ye police nationale ye jamana bien public dɔ ye l'air an bɛ fiɲɛ min sama o ye jamana bien public dɔ ye bon n'a fɔra ko éducation santé ko nin bɛɛ ye jamana bien public ye ɔ musaka dɔ de kan ka sɔrɔ ka don o da fɛ walasa u ka baara ka kɛ a ɲɛma ɔ ko dɔ de fana bɛ yen ni 100 miliyari dira ko ka kɛlɛkɛminɛn san k'a di sɔrɔsiw ma 100 miliyari dira ko ka aranjɛsi ni marifakisɛ san k'a di sɔrɔsiw ma 100 miliyari dira ko ka sɔrɔsiw bɛ patrouille kɛ ni carburant min ye ko k'o wari bɔ a la ko dɔ fana de b'o wari ta ka a yɛrɛ ka denbaya mako dilan ni o ye ka sigidalamɔgɔw corrompu ni o ye ɔ ni o arme binna juguw bolo don min na u bɛ sɔrɔ ka bɔ arme bɛ tan a dora tan a bɔra tan kɛlɛkɛminɛn dun tun ma san a ma san a wariw dunna de n bɛ mun de f'i ye o la m'a f'i ye jamana nafolo suyɛnbaga a b'a tigi kunna ko jamana tɛ taa ɲɛ parce que a b'a kunna e ye cɛ hali n'a ye nin arme in dɛmɛ cɛ a tɛ taa donc danga tɛ ne bɛ n ka n yɛrɛ nama dilan nin fɛn in na fɔlɔ a ko tɛ taa yɔrɔ et puis jamana falenna a caman ɲina ma siga yɛrɛ t'o la u tun b'a kɛ kunun jama tɛ bɔ a kalama parce que o wagati corruption kun ɲɔ ɲɛlen don nka u ɲinana k'a fɔ ko jamana falenliko kuma min bɛ sen na ko halisa ko kulonkɛ de don donc o la an k'a kɛ k'a lajɛ foyi tɛ bɔ a la. ko mɔgɔ min bɛ sɔn ka sonyɛni kɛ nin fanga in kɔnɔna la aa a bɛ ne kamana gan dɛ i dun ɲɛ b'a la don o don tigɛ bɛ ka kɛ dɔw la. voilà.
n'i dun ye nin fanga in tagacogo lajɛ an t'a fɔ ko fanga in ka fɛn bɛɛ ka ɲi tout n'est pas rose parce que fanga in mɔgɔ fɛn fɛn filɛ nin a bɛɛ adamadenw de bon u ka erreurw b'a yira k'a fɔ ko danfɛnw de don i n'a fɔ ne ni e bɛ cogo min na donc ne fɛ généraliya tɛ mɔgɔ bali fili ma soldaya tɛ mɔgɔ bali fili ma bon anw ka jamanaw bɛ misali ta jamanaba minnu kan ni olu jamana minisiriw n'u présidents n'u dirigeants baw y'u ta kɛ u ka dugu nafolo suɲɛni ye ka u yɛrɛ n'u ka denbaya a yɛrɛ wariw bɛ suɲɛ a bɛ don mun na u bɛ taa fɔlɔ u bɛ kurubaw san fɔlɔ k'o bila u mɔdenw tɔgɔ la k'u denw ka kalan k'olu finanse tubabu la maintenant eh, maîtressew k'olu ka ko ko ɲɛnabɔ mɔbili bɛ san ka di maîtressew ma logements sociaux bɛ d'u ma bazɛnbaw bɛ tigɛ u ye jeliw bɛ sɔn yaya soliyo bɛ wele nin sɔn ani jugu sɔn donc u b'o wari ninnu caman bɛ don o de la wari min kan ka don dɔgɔtɔrɔso la ka dɔgɔtɔrɔso la équiper o wari tɛ sɔrɔ donc o la n'o kɛra n'o tigilamɔgɔ yɛrɛ banana f'a ka taa furakɛ kɔkan siga t'o la siga t'o la i y'a ye n'o tigilamɔgɔ ka arme coronna f'a ka taa tubabu arme wele n'o tigilamɔgɔ ka kalan coronna f'a ka taa ka taa a ka denw ka miliyɔn sara kɔkan kalanw na donc a bɛ kɛ sababu ye jamana bɛ dafiri bon ni jamana marabagaw kɛra suyɛnikɛlaw ye waatiw la mɔgɔ minnu bɛ na olu kɔfɛ olu kɛlen ka dingɛ sen ka bila olu de ɲɛ donc aw bɛ na aw bɛ coron ni population m'a fɔ ni hakili ye olu b'a fɔ ko non ko aw nana k'aw dɛsɛra ka taa sɔrɔ o tɛ dingɛ de sennen don ka bila f'aw k'o dingɛ lafa ka sɔrɔ ka jɔli k'a kunna baara nɔgɔn tɛ baara nɔgɔn tɛ oui oui oui bɛ sɔrɔ ka faamu ɔ yala ni tubabu ninnu